Choncho kaye panotu ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi QTB akukambatu zokhuzana ndi mwana wake, bambo wa mwana wake komaso ndiye kuti no anthu akwawo kwa bambo wa mwana wake. Kwa amene sitikumudziwa mzimayiyu nde ndi amene tikumuona pa screen pathupa, ameneyutu ndi mzimayi oyimba chamba cha Hip Hop kunoku ku Malawi. pali kukolana pang'ono ndi mlamu wake zikuoneka ngati sitichedwachedwa tiyeni tingowerenga kuti pa peji yakepo analemba zotani anabwera pa tsamba lake la mchezo la facebook pompano nkulemba zonena kuti ine nde anachita kundiuza kuti kuno timakwatirana atumbuka tokha tokha zangochitika kuti mwatenga kale mimba ya mwana wanga Koma musayembekezere kuti tidzabwera kwanu kudzaonekera. Mkazi umusiye, wamva Jefule? Mama's boy nkudzayankha kuti, Eya ndamva amayi. Nde ine nkanatani? Mpakana ndichotse mimba? Ayi ka! Pano ndimatuma. Amakandigulira mchere kumsika i sizobisaso magaye inu anakuuzani kuti chani of course anazaikanso chithunzi chija tinakuonesani pa screen paja i think so mwina chikuoneka pa screen po anaika chithunzi chimenechocho now nkhani ndimeneyi ama- amangobwera basi ku- kukambapo nkhani zokhuzana ndi kuti ndi moyo wake ndi tsamba lake la mchezo la facebook ali ndi ufulu kuika zimene akufuna kuika now panabwerano ma comments of course ndapanga check pali anthu 1500 amene aika ma comment amenepo kuzaphatikizapono wina amene ya waika comment imene tikuionanso pa screen pathupo akunena kuti amene ilo dzina lake ndi eliza kamanga akuti osamakhala anthu ofuna kutchuka pa social media kuipitsa mbiri ya anzanu osawauza anthu chilungamo bwanji kuti munkafuna kuphuzira school yoti munaphuziraso ku banja ngati imeneyo amaseka pamenepo nde anazalembaposo zotere akuti banja lothetsa nokha kuti mwaphuzira mufuna mamuna wa level yanu lero level yanu inapezaso level yake mwafuna kukhala victim? Level up girl you can do better kusiyana nkumayipitsa mbiri mwana oti fees daily ukupasidwa as if umalipira ndiwe. Apitizabe kuseka akunena kuti mukamaliza kutchuka pa social media musaimbenso foni yofuna thandizo la mwana. nde mungathe kuona pamenepo zikuoneka ngati kuti uyuyu nde kutino ndi mchemwali wake wa bambo ake a mwana wa cute b hmm? nde anabwera kuzayankha ena nso pano awo akuchimuna amanenedwawo ayankha kuti noti yayi akuti iyeyu cute b anachita kumusiya mamunayo poti amamudelera sidevo yanga tazimvera limodzi pamenepo akuti asapitenso kukapempha pempho thandizo la mwanayo asakapemphenso kwa, chimu, kwa, kwa kuchimunawo guys programu iyi ndi kanyuwani tizingobwera nako makamaka cha ma 12 choncho nthawi imene anthu akupumula ya lanchi kuti no kodi no tsiku lonseli kukuchitika zotani tchuzi kaye lero nde nkhani iyi tayibweresa makamaka pa zifukwa ziwiri zitatu takambapo kwa amene mmatitsatira ku justin tech malawi nkhani zokhudzana ndi a nani Dorothy komanso Zeze Kingston these Kingstons panabwera nkhani ina yake of course tinayisatira bwinobwino koma timanena kuti no ma personal brand wa pazikhala kusiyana pakati pa brand ndi ndiye kuti no moyo wako eh? ngati moyo wako iweyo ngati munthu kupanda kuzisiyanisa zimenezi ndiye kuti panabweranso ndiye kuti no chipwirikiti ngati chimenecho mwina sitinakatha kuziwa zoti no zinayenda motero kapena zinakhala motani Anyway, tikuti awo ndi maufulu awo zinthu zomwe mapejiwo ndi awo akhoza kuyikapo zimene akufuna kuyikapo komano mwina pali zina zake ngatinso mwina tiye muyang'anenso ngati mlamu wakeyu kubwera kuyankha pamenepo ndiye kuti mmangoyikulisa nkhani mukuyambanso kuwulula zimene sizimayenera kuwululika anyways ka discipline ndi kabho kwambiri kamatithandizira kuti zinkhani zina zisamapite patali mpakana kuti ena ake achite kudziwa zinakhala motani zinakhala motani that's why imatchedwa kuti no private life komano Ife si oweruza, ife tikungobweretsa zomwe zachitikazo. Tikuti tchuzi kaye lero nkhani yomwe yatulukanso ndi imeneyo. Tiuzeni maganizo anu, inu mukuiona bwanji? Kodi no zimayenera ziyende chonchi? Eh, mukuona kuti no Cute B amayenera apange zimenezi? Atapanga zimenezi nanga mukuona kuti no kapena mlamu wakeyu amayenera apange zimenezi? Give us your thoughts eh, in the comment section. Tchuzi kaye kufikiranso mawa tizabwera nde kuti ndi ka episode kenanso ka zomwe zizakhale zachitika nthawi imeneyi.